Chuir sé an púnc eile féin a cuimhne uait. Níl sé ceart ná cóir agatsa labhairt mar sin le duine ar bith dhá bhfuil ag fanacht istigh faoi chaolach an tí seo agamsa. Bhfuil fhios agat nach bhfuil ceart ná cóir an croí atá tugtha aige sin dhá chlann. Más é do thoil é, a Mháire, níl mise ag rá tada ach lomchlár na fírinne an rud atá ráite ag chuile dhuine ar an mbaile seo.

Ach is dóigh go b'é Ryan Ó a gheofar ciontach mar gheall air, cé gur le Ailí an raithneach. Caithfear na fíricí uilig a chur le chéile i dtosach sula ndéanfar cinneadh ar bith. Bhuel, cuir i do chuid fíricí go b'é do nia fhéin a chuir i bpóca Ryan Ó é. Is dóigh go mbeadh sé níos éasca duit an milleán a chur ar Ryan Ó le Ailí a chosaint. Níl muid ag cur an mhilleáin ar Ryan Ó fós, Mo. Níl, ach is gearr go mbeidh. Nach maith go bhfuil tú in ann do dhream fhéin a chosaint nuair a thograíonn tú é.

ag rampúch idir na pluideanna in éineacht leis an bpápa beag sin as Ciarraí. Euro agus caoga a Thaidhg. Síos ag an séipéal ab fhearr duit a dhul agus maithiúnas a iarraidh thar a bheith ag imeacht ansin i bpiata. Bheadh mise ag éisteacht faoistine i gcónaí. Dá dtiocfá tusa isteach ag an séipéal níos minicí? B'fhéidir go mbeadh freagra na ceiste sin agat féin. Nach deas an sagart a dhéanfainn féin dá mbeadh stumpa de choiléar buailte orm? deas an chaoi le mná a mhealladh, a Pheadair. Mé thuas ar an altóir ag seanmóireacht liom agus spéirmhná Ros na Rún ag déanamh peaca na drúise ag éisteacht liom. Ar fhág tú é seo i do dhiaidh? Jim,

Tá, go raibh míle maith agat. Sin ordú eile socraithe, beidh sé ag teacht isteach tráthnóna. Fanóidh mé féin anseo lena sheiceáil, Sarah. Ach cheap mé go ndúirt tusa liomsa nach mbeifeá anseo ach ar feadh cúpla uair a chloig ar maidin. Jim, nach bhfuil, nach bhfuil Sarah agus Gabe breá ábalta aire a thabhairt don áit ar feadh píosa eile? Bhuel, tá, agus rinne siad an-job, ach tá an ndóthain le déanamh acu.

Níl sé sin mo ghréig is dhul a thabhairt dom. Sílim mo bhean, níl ann ach caife. Nach mbreathnaíonn Ríona iontach. Tá sí chomh sásta ó chas sí ar Jim. Is dóigh. Tá súil agam go bhfuil sí ag déanamh an rud ceart. Céard atá i gceist agat? An bhfuil aithne cheart aici air? An bhfuil aithne cheart ag ceachtar againn air? Á, stop, a Dhonncha. Ach is geall le rud é a déarfadh Vince. Nár chuir sé a shaol i mbaol le í a shábháilt. Ní mórán fir thart anseo a dhéanfadh an rud céanna. Is dóigh. Nach aoibhinn Dia di, gan imní ar bith a bheith uirthi, ní haon ionadh go mbreathnaíonn sí chomh maith sin. Níl fhios a'm cén uair a bhí facial a'm féin agus a chosúlacht uilig orm. Chomh trína mo bhean oighreas is breá an bhean thú agus is maith atá fhios a'd é. Tá ualach ar mo chroí. Is ní fhéadfaidh mé é a roinnt le aon duine. Tá mé ag déanamh mo sheacht míle dícheall le chuile chúnamh a thabhairt duit. Tá an bheirt a'inn sáinnithe sa bpraiseach céanna. Plé cúrsaí airgid is dócha. Dúirt muid go dtabharfadh muid cuid de nuair a bheas sé. Anois, feiceáil leat, má bhfearr. Agus dúirt mise nach bhfanfainn go deo. Anois, tá sé seo ag dul ar aghaidh sách fada. Tiúrfaidh mé dhaoibh go dtí deireadh an lae. Agus mara mbeidh an fuílleach agam an uair sin, rachaidh mé caol díreach chuig Binns. Cé tá uaitse? Mé ag caint leat a Eilish. Bhuel, níl sin seo.

Go deas. An-deas ar fad. Maith thú. Shílfeá go bhfuil an-suim ag an mac sin thíos ionainn. Bhuel, sea, chuirfidh mé isteach ansin cúpla uair anois le sa chrúncha leáite aige. Bhuel, mar sin é. B'fhéidir go mba chóir dúinn ábhar cainte a thabhairt dó.

Ó tuigim, nuair a thagann an toradh ort, dabht ar bith faoi sin. Ar ndóigh, ní féidir chuile dhuine a shásamh. Bhuel, táim fíorbhuíoch díot as ucht an tacaíocht a thabhairt dúinn, a Mháire. Agus le cúnamh Dé, glacfaidh an pobal go léir leis, nuair a chífidh siad an glan-ghrá idir mé féin agus... Grá? Idir cé? Is ea, a Mháire, an grá idir mé féin is... Go sabhála Mac Dé sinn! Nach é do ghrá an grá is ea? Nach sagart thú?

Níor thuig mé riamh agus ní thuigfidh mé go brách. Céard a tharla? Is dóigh gur ghortaigh mé mo dhroim agus mé ag comhrá le Ollie. Ollie? Sea, tá sé togha. Chuaigh mé chuig a teach ag labhairt le Eilís agus sé Ollie a d'fhreagair an doras. Thosaigh sé ag bagairt orm is ag glaoch ainmneacha orm agus mar sin de so bhrúigh mé uaim é beagáinín agus thit sé. Sin an méid. Ach ansin, chrom mé síos chun lámh cúnta a thabhairt dhó agus, b'fhéidir gur tharraing mé matán i mo dhroim. Idir mé féin mo mhiúil agus tusa ag cur amach do dhroim, níl 'fhios a'm céard a déarfainn. An bhfuil tú ag iarraidh aon rud le haghaidh an phian? Níl go raibh maith a'd, tá painkillers a'm sa mbaile. Faraor nach bhfuil tablets de shaghas eicínt a'inn do Ollie. Agus Mo agus Eilís chomh maith, tá siad gortaithe chomh mór sin a'inn. Thug tusa suas do pháiste fhéin chun Eilís a chosaint. Chun ár bpósadh a chosaint. Anois tá siad uilig in ár n-aghaidh. Tar éis tamaill tuigfidh siad nach raibh aon rogha agat. Agus gur chuir tusa do chuid mothúchán agus do pháiste fhéin ar leataobh dúinn uilig. Ní dhéarfainn go mbreathnódh Eilís ar an gcaoi sin air go brách. Dá dtiúrfadh sí seans dhom é a mhíniú dhise ach ní thiúrfaidh sí. Cad é seo? Dhíol mé fáinne a thug Vince dhom agus slabhra Joe. Chúig mhíle, sin an luach a chuir siad orthub. Ah for frig's sake a Chaitríona, ní hin a leathluach fiú? Bhuel, nach fearr é ná tada. Caithfidh mé rud éicint a thabhairt dhó roimh deireadh an lae. Seo dhuit an t-airgead seo ar ais agus gabh isteach agus faigh do chuid seoda uathub. Caithfidh sé go bhfuil bealach eicínt eile ann an t-airgead a fháil. Níl aon bhealach eile ann. Nach bhfuil chuile shórt triailte agam?

Agus más scéal go bhfuil tusa anseo, beidh tú in ann cúpla ceist a fhreagairt dhom. So, cad a cheapfá? Ceann seo nó ceann seo? Nach cuma dáiríre cén ceann a chuirfeas tú ort? Ah, yeah, is cuma. Mar tá mé féin agus Jimmy ag goil amach anocht gon chéad uair ó gortaíodh é. Agus, well, thug sé an t-airgead dhom le haghaidh gúna a cheannacht dhom fhéin Is bhí an oiread fágtha agam gur cheannaigh mé péire. Mé ag ceapadh go mb'fhéidir gurb eod é an ceann is feiliúnaí dó. Mar ní thugann Jimmy riamh mé amach sna háiteachaí is daoire. Ríona, an gceapann tú go gcaitheann tú a chuid airgid go fánach scaití? Má cheapann sé fhéin gur fiú é. Caithfidh sé go bhfuil neart airgid le déanamh ar phíotsas. Oibríonn sé go crua do na. Cur a chroí agus a anam isteach ann? Bhuel, dhá mbeadh licence aige le alcól a dhíol san áit chreidfinn go mbeadh pingin deas le déanamh ann. Ach cén bhrí an méid daoine atá ag obair san áit sin, leithéidí Dave mar shampla, cén ghraithe atá ag an mboc sin istigh le Rico san siopa? Donncha. Ó, haigh Donncha. Haigh. Haigh. An mbeidh deoch agat? Sílim go bhfuil ceann tuillte agamsa. Ní bheidh, go raibh maith agat. Cad a bheadh á dheárach?

Tá uaine le gin aithrí ann go bhfuil sí díleá le siubhal, le gin aithrí liomsa is gaire ar bith. Ach cé as am san amhail tá sí fríd sí cheilr? An chuile sam is gual. Agus eisean, sé rinne feall ar an mbeirt acu.

Tá mé seo go breá as an oíche. Bhuel, má tá fhéin, bí cúramach, right? Ach bíonn mise cúramach i gcónaí. D'ordaigh mé an liqueur is fearr atá aige. Dúirt mé leis gloine a thabhairt anuas chugatsa. Ar fhaitíos go n-athrófá d'intinn. Ní bheidh go raibh maith agat. Tá mise ag dul a luí luath, tá mé ag obair go moch ar maidin.

Cad ar siúl agaibh? Ó, cheap muid go mb'fhéidir gur thug tú an. Och, leid, soch déaraidh. Tá a fhios agam go bhfuil an halla ina phraiseach faoi láthair ach ní fheicim leithéid de rud. Och, tá mé ag goil a chodladh. Go bhfios aige féin.

Tháinig mé isteach anseo ag cuartú leabhar a d'fhág mé anseo agus tá sé ag teastáil uaim le haghaidh taighde agus shuigh mé anseo. Dá bhfaca. Chonaic mé thú ag goil tríd. Céard atá tú a dhéanamh? Ná habair tada ansin faoi liqueur, a Eoin? Uff! Níl a fhios agamsa céard atá Donncha a chuartú ach ní ola. Bhí do bhriefcase oscailte aige nuair a tháinig mise isteach. Tháinig mé isteach ag cuartú leabhar liom agus eh, bhuel thit do bhriefcase ar an taobh, d'fhoscail an laiste, thit na páipéir uilig amach ar an urlár. Fine! Tá an laiste sin briste ceart go leor. Caithfidh mé é a dheisiú. Right, bhuel eh, ní bhfágaidh. Donncha! An eochair. Tabhair faoi le Gael Linn. Ar mhaith leat a bheith i do láithreoir teilifíse? Beidh cúrsa do láithreoirí teilifíse nua á reáchtáil. Caithfidh na hiarrthóirí Gaeilge chruinn líofa a bheith acu le teacht i láthair thaitneamhach agus suim i láithriú cláir do dhaoine óga. Beidh trialacha ar siúl agus tá tuilleadh eolas le fáil ag TG4 stad ie nó glaoigh ar 091 50 50 50. Faoi láthair tá an áit seo falamh. Is inár lámhasa atá an chumhacht. Cé chuirfidh tú ar ais? Cé chaithfidh tú amach? Nó cén Teachta Dála nua a thoghfaidh tú chun siúl trí na geataí seo chun labhairt ar do shon? Chun a fháil amach céard a rinne tusa agus céard a rinneamar go léir, bí inár dteannta lá an chomhairimh, torthaí agus tairngreacht, dóchas agus deora gan dabht, as gach dáilcheantar sa stát.

Léirigh cad tá i gceist agat a dhéanamh agus téigh ar ais sa lána clé nuair a fhaigheann tú an deis. Ba chóir duit an lána clé a úsáid de ghnáth. Bí cúramach agus an mótarbhealach á fhágáil agat, d'fhéadfadh carranna gearradh isteach romhat. Bí ag súil le heachtra gan choinne i gcónaí. Whatever you need this long weekend, you can always bank on Centra. Centra for the way we live today. Lá mór don gclann, lá iontach don mbaile, leithscéal millteach don bparóiste, gúnaí, hataí, stilettos agus píosaí cinn, bhfuil tú scanraithe? Rith agus rith tapaidh anois. Má tá sé ar intinn agatsa é a dhéanamh i slí eile, abair le Clíodhna é. Cuir fón uirthi ag 01 4 8 8 5 8 5 5 nó ríomhphost ag info ag Sin a bhfuil stad ie. Gan fágthaí ach cúigear sa gcomórtas, tá sé suas agatsa an iomaitheoir is fearr leatsa a roghnú. Ní bheidh ach triúr ar stáitse an tseachtain seo. Caith do vóta go beo, is fútsa atá sé. Bí linn do Ghlór Tíre Dé Céadaoin ag a leathuair théis a deich ar TG4. Tabhair faoi le Gael Linn. Oh! Bhuel, ar a laghad bhí sé de mhúineadh ort an doras a bhualadh an uair seo. Ríona, tá brón orm faoi aréir. Ach caithfidh mé labhairt leat faoi O'Dowd? B'fhearr faoi chéard a Dhonncha faoi a dhul ag speiceáil i mo bhriefcase nó faoi na bréaga uilig, hm? Ná ceap ar feadh second gur chreid mise an tseafóid sin uilig aréir faoi thit chuile shórt amach as an mbriefcase orm. Is céard a bhí orm? Ní ligfeadh an náire dhom aon cheo a rá os comhair Tim. Mar ní raibh mise ag iarraidh go mbeadh a fhios ag Tim cén sórt deartháir

Ó! Ó, tá sin iontach uilig ag teacht uait, nach bhfuil, Mister CT Scan, beag nár, bhuel, beag nár mhill tú bainis Dad, más cuimhin leat? Yeah, bhuel, ní choinneoinn coinneal leis an muc sin atá tusa ag plé leis. Just imigh, Donncha. Breathnaigh, Ríona, tá imní orm fút, sin an méid. Is cheapfainn go mbeadh tú níos fearr as gan an fear sin. Nach agat atá an cheek?

Dúirt mé libh aréir nach raibh aon ghá dhaoibh a bheith imníoch fúm. Tá's am é sin Úna agus bhuel tuigim nach mbeifeá ag iarraidh mórán a rá os comhair John Joe. Ach is féidir leat labhairt liomsa faoi. Breathnaigh, Tá's am go bhfuil mo shaol ina phraiseach faoi láthair. Ach ní chiallaíonn sé sin go ngabhfainn chomh fada is go gcuirfinn lámh i mo bhás féin. Ó tá's am ach bhuel ní fhuil tú níos slibí agus. Cheap tú nach raibh aon dul as ann? Hé. Tá níos mó grá ná gráin sa saol seo. Ba cheart dúinn uilig bheith smaoineamh air sin. Tá súil agam go dtuigfidh Lee é sin. Tá agus agamsa. Ach tá sí gortaithe go mór a'm. Ach shílfeá go n-éistfeadh sí le do thaobhsa den scéal ar a laghad. Ní bheadh a fhios a'd. Lá breá cinnte. Tuigeann tú anois, a Chaitríona, nach leor na seacht míle a thug tú dhom, ach tuigim. Tá mé ag déanamh mo dhícheall. Bíodh foighid a'd. Ach tá mé ag cailleadh mo chuid foighde. Dhá scór míle a dúirt mé. Nach cuimhin leat? Éist leis. Nuair a dhíol tú an fáinne daor sin a cheannaigh do Dhaid duit agus slabhra do dhearthár, nach leor sin duit? Bhfuil croí ar bith ionat? Tá a fhios a'd go diabhaltaí maith nach féidir linn a lámh a leagaint ar an gcineál sin airgid. Nach bhfuil fhios? Just fág é. Ní fiú. Bí cinnte go bhfaighidh mé an chuid eile go luath. Ní fhanfaidh mise go deo. Tá muid crochta i gceart anois aige. Dá bhféadfainn greim a fháil ar an ríomhaire, d'fhéadfainn na pictiúir a ghlanadh. Tá sé sáinín ceart a ligean sin ann. Nach bhfuil fhios a'd go maith go bhfuil siad sin faoi password rúnda cinnte aige? ach is féidir password a bhriseadh trína a chan greim a fháil ar laptop i dtosach. Ach má scriostar fhéin iad, bí cinnte go bhfuil cóip eile fágtha in áit eicínt eile. Tá muid friogáilte. Sin a bhfuil faoi. Hello sibh! Céard atá ag cur as dhaoibh? Ó, tada. Bhuel, níl ann ach go bhfuil Donncha théis an t-uafás ama a chaitheamh ag déanamh taighde ar agallamh agus tá mo dhuine théis é a ligean síos ag an nóiméad deireadh. Ní féidir focal aon duine a thógáil. Athraíonn daoine jabannaí de réir mar a fheileann sé dhóibh. Tá mise ag dhul ag ithe mo lóin. Tá mise anseo le thusa a thabhairt amach le haghaidh lóin freisin. Bhreathnaigh tú chomh tuirseach ar maidin agus rith tú amach gan bricfeasta fiú. Fág seo. Tá brón orm, Vince. Caithfidh mé mír eile a chur le chéile in áit an agallaimh sin? All right. Ní féidir leat leanacht ar aghaidh ag obair chomh crua seo. Cuirfidh tú sa talamh thú féin muna dtógann tú go réidh. Tá mé críochnaí luath inniu mar a tharlaíonn sé. Feicfidh mé sa bpub thú níos deireanaí. OK. Cuir glaoch orm, all right? Hiya. Hi Fergal. Cén chaoi a raibh rudaí ag an scoil inniu? Come on Lee, tá an t-ocras imithe dhíom. Níl mise críochnaithe. Mo! Mo! Tar ais anseo anois, agus bíodh sé de mhúineadh ort mé a fhreagairt. Breathnaigh an fear atá ag caint Bhí neart le freagairt agat fhéin agus ní sciobtha a bhí tú leis. Is nach mór an náire dhuitse agus tú fós ag obair anseo. Ná bí mar sin os comhair gach duine. Níor ghlan tú do phláta fiú. Ní ghlacfar an iompar sin sa teach. Tuigim nach dtaitníonn sé leat go bhfuil mise i gceannas anseo ach. Déan iarracht ar a laghad a bheith síbhialta liom an fhad 's atá tú thart, ok? Anois, Evan. Sea? Bhfuil tú ok leis an gcaoi go bhfuil beirt chailíní sa teach seo, in aon slí? Tost. Bhuel, bhí mise ag smaoineamh go mb'fhéidir go mbeadh sé go deas dá mbeadh leaid eile sa teach freisin. Céard a cheapfá dhá mbogfadh David isteach linn? Ansin bheadh sibhse in ann rudaí a dhéanamh le chéile an fhad atá mé féin is Lee ag déanamh rudaí le chéile. Nach sé cosúil le mise agus Deaidí Míol i

Ó, dúirt. Ach eh. Sórt imní agat? Bhuel, yeah, yeah, tá. Ach eh, d'iarr sé orm an mbeadh sé cosúil le Micheál a bheith thart. Níl mé ag iarraidh go mbeadh sé ag titim óna chéile faoi na fir seo uilig ina shaol. Liam, sin Micheál, agus anois tusa. Yeah, mar dúirt Hannah, d'fhan sé mar b'éigean do fear a bheith sa tigh. Liam mar a chéile.

Ó, bhuel, b'fhéidir mar sin go bhfuil sé soiléir cad atá mícheart léi. Ó, Mhaighdean Álainn! Ó, no, Dad, b'fhéidir go bhfuil sí súil. Céard sa diabhal atá ar siúl agatsa? Tá mé i mbun mo chuid oibre, mar a fheiceann tú. Dul fríd mo bhrífcéas aréir, ag caint le Ríona taobh thiar de mo dhroim. Bhuel, tá a fhios agam faoi na drugaí. Cé na drugaí? Breathnaigh, ní inné ná inniu a rugadh mise. Tá mé i ndon feiceáil, a amadáin, cad atá ar siúl agat. Níl mé ag iarraidh go mbeadh baint ná páirt ag m'iníon leob. Tá mé ag iarraidh go mbrisfeadh tú suas léi. Níl mé ag iarraidh go mbeadh Ríona tarraingthe isteach sa gcéapar salach seo. Ó, nach bhfuil anois. Mar eolas duit, níl aon duine nó aon rud le dochar a dhéanamh do Ríona. Sí Ríona mo ghrá geal. Dhéanfainn rud ar bith di. Caith uait saol na ndrugaí mar sin? Má tá an oiread sin grá agat di. Faraor níl sé chomh simplí sin. Tá Daniel do mo chur faoi dhualgas é a dhéanamh. Ha? Daniel? Cé chaoi? Cé go bhfuil gach cent rua den léas íoctha agam, tá na leabhartha socra ag an mbacach, ionas go mbreathnaíonn sé go bhfuil airgead fós ag dul dó. Tá sé ag bagairt orm go dtabharfaidh sé m'ainm don ICB, an Irish Credit Bureau. Rud a scriosfaidh m'ainm creidmheasa, sa dóigh is nach mbeidh mé in ann mo ghnó féin a rith arís go deo. Ní lia go bhféadfá é a stopadh ar bhealach eicínt. Faraor, bhí mé ceangailte le drugaí nuair a bhí mé ag fás aníos i mBéal Feirste, nuair a bhí airgead gann. Ach d'fhág mé i mo dhiaidh an saol sin uilig. D'iarr Daniel orm dul ar ais chuig an dream a raibh aithne agam orthu, agus níl aon rogha agam ach ligint dó na drugaí a dhíol trí Rico. In aghaidh do thola. Leis an stair atá agamsa, a Dhonncha, cé a chreidfidh na Gardaí? Tá mise in éipeacht ceart aige. Cineál catch twenty two. Ach geall dom nach ndéarfaidh tú focal faoi seo d'éinne, go háirithe Ríona. Nílim ag iarraidh imní a chur uirthi. Tá go maith. Ach caithfear deireadh a chur leis an gcraic seo. Níl mise ag iarraidh go ngortófaí Ríona mar gheall ar an mbacach brocach sin Daniel. Aontaím go hiomlán leat. Agus má tá tú in ann smaoineamh ar aon bhealach chun é a stopadh, bheinn fíorbhuíoch duit. Brón orm cur isteach ar do chuid oibre. Bhí an t-ádh ort go raibh an tEaspag chomh tuisceanach sin. Ó, gan dabht. Is minic a chloiseann sé an scéal céanna, is dócha. Tá mé an-sásta duit. Ach an bhfuil tú cinnte gur seo an rud ba mhaith leat? Tá m'anam is mo chroí i mBerni! Níl aon dabht in aon chor air, teastaíonn uaim an chuid eile de mo shaol a chaitheamh léithi. Ach tá tú cleachtaithe bheith i do chónaí leat féin ar feadh na mblianta gan aon duine ag cur isteach ort. Á, tuigim anois gur uaigneach an tslí é le do shaol a chaitheamh. Beidh comhluadar agam as seo amach. Ach goidé faoi do chothú, ní bheidh an Eaglais ábalta aire a thabhairt duit níos mó. Á, tabharfaidh Dia aire dom. Tá d'intinn déanta suas mar sin. Tá. Níor shroicheadh mé riamh mo theach. Ní bheadh a fhios agat, b'fhéidir go dtabharfadh Berni job dom sa chaifé, hea? Féach ansin, ceann tú. Ná caill do mhisneach fós? Cop on. Ní thiocfaidh aon mhaith as seo. Bhuel, tá a bhfuil san faoi sin. Tá mé théis rud eicínt a fháil amach ansin a d'fhéadfadh Daniel McLaughlin a chrochadh óna dhá chluais. Céard tá i gceist agat? Ní déarfaidh mé tada eile. Ach creid uaimse, tá an méid a fuair mise amach faoi Daniel seacht n-uaire níos measa ná an méid eolais atá aige sin fúinne. Look at the hay. Gheall mé do dhuine eicínt nach ndéarfainn focal faoi, so tá tú níos fearr as gan fios ar bith a bheith a'd, ar aon chaoi. Fan go mbeirimse greim ar an mac. Ní mórán a bheas le rá aige leat as seo amach. Donncha, Bí cinnte go bhfuil sé mídhleathach. Tá muid sách dona mar atá muid. Sin an beauty faoi Chaitríona. Níl ormsa an dríolbhris ar chor ar bith. Sé an rud mídhleathach a rinne sé féin a chrochfas an bithiúnach.

Má rinne siad le bean a séic, go bhfeicfead a bhfuil an poitín ann agus ní stopaimis a úireáil. Seo. Ó, sé breithlá Réailtín é, ní mo cheannsa. Yeah, ach tá údar ceiliúrtha againn, nach bhfuil? Tá a fhios a'm gur dhúirt mé i gcónaí nach raibh mé ag iarraidh aon ghasúr eile ach anois, bhuel, caithfidh tú tosnú. ag ithe níos sláintiúla agus níos mó scíth a thógáil. Ó, Vince, stop maith an fear, níl mé ag iarraidh labhairt faoi sin anois. Yeah, tuigim, Stór. Nó go bhfuil chuile shórt deimhnithe ag an dochtúir. Ag an dochtúir? Ní raibh tú ag an dochtúir fós. Cé mhéad seachtainí atá tú imithe? Vince, cé fáth a gceapfá go bhfuil mé ag súil? Níl a fhios a'm ach dúirt Ríona go mb'fhéidir go raibh tú. Ó, dúirt Ríona. Dúirt Ríona leat é. Agus chreid tú ise seachas ceist a chur ormsa i dtosach? Bhuel, bhí imní orm fút. Dúirt sí go mb'fhéidir go raibh tú. Bhuel, féadfaidh tú rá le Ríona nach bhfuil mé ag súil agus gan caint agam ar a oiread. Anois tá mé cinnte gur cuma le Ríona má bhíonn deoch a'm. Ag obair ar cheann de do chuid scéimeanna, a Shíle? Ní bhaineann mo chuid oibre leatsa beag ná mór. Ó, nach mbaineann anois. Níl tú in ann an dallamullóg a chur ormsa níos mó, Daniel. Tá a fhios a'msa chuile shórt faoi do chuid drugaí lofa. Meas tú cad a déarfadh Úna faoi na ladies seo uilig, ha? Tá muineál leatsa. Táimse ag iarraidh na pictiúir sin ar ais anois, nó tá mé ag goil caol díreach síos ag an mbeairic. Ach ní chuirfeá do dhriofúr féin i mbaol, a' gcuirfeá? Níl baint ná páirt ag Ríona leis an gcraic seo uilig. Ó! Nach bhfuil anois? Agus cá bhfios duitse nach bhfuil sí go muineál ann, í fhéin agus Loverboy? Agus a' gceapann tú nach gcuirfinnse ise i lár páirce le mé fhéin a shábháil? Coinnigh ort mar sin síos go dtí Úna, más maith leat dhul sa tseans. Ach smaoinigh arís sula gcuirfidh tú clann de Búrca i mbaol. Is ag Daniel O'Byrne, beidh sé deas. Tá an-dóigh orm go mbeidh an scroilltín ag ceiliúradh ar ball. Deacair a chreistiúint go bhfuil sí dhá bhliain. Meas tú cá dtéann an t-am. Níl fhios a'm. Saol gearr, a? Deir mé Major Leap. Ní foláir dúinn ar fad sásamh a bhaint as.

Cathal Ó Coileáin Ní saol féin a mhaireachtáil. Pionta Lager agus G an tSaol. Tá Victoria Boyle ag tarraingt achrainn arís. Níl sé ag cloí leis na rialacha Chaitríona. Agus nach mise a bhainfeadh sásamh as na peictiúirí sin a thaispeáint do mo dhuine thall. In ainm Dé, tá mé ag triail an airgead a chur le chéile. Bhuel, níl tú ag triail sách dian, a bhfuil? Creid uaimse, tá mé ag déanamh mo dhícheall. Céard faoi na huimhreacha sin a thug mé dhuit? Ar iarr tú iasacht orthu siúd? Deineadh. Bhuel, fágfaidh mé asaibh féin sibh. Tá mé cinnte nach minic a fhaigheann sibh an deis quality time a chaitheamh le chéile. Tá muid thar a bheith ciúin tráthnóna. Cá bhfuil an bhean? Tá siad ar fad ag an gclub óige. Ó. Úna, níl mé in ann labhairt le haon duine anois. Ach leat féin. So, níl Eilís ag caint leat fós. D'fhéadfá a rá nach bhfuil. Agus shiúil Mo amach arís inniu agus mé i lár comhrá léi. Ó, tá an oiread truaighe agam di agus í sáinnithe eadrainn uilig. Tá agus agamsa. Níl sí in ann breathnú orm fiú. Sin an rud deireadh a bhí ó cheachtar againn í ghortú. Go díreach. Agus níl Eilís ag iarraidh baint ná páirt a bheith aici liom. Ach tiocfaidh ciall aici le cúnamh Dé. Tá an t-ádh ortsa John Joe a bheith a'd. Tá 's a'm. Bhfuil 's a'd aréir. Bhí sé fhéin agus Mac cinnte dhó go raibh mé ag goil deireadh a chur liom fhéin. Céard? Fergal. Tá 's a'm go bhfuil mo shaol ina chaos faoi láthair ach, dáiríre, ní dhéanfainn rud eicínt chomh seafóideach leis sin.

Beidh Ros na Rún ar ais arís Dé Máirt ag leathuair tar éis a hOcht agus Caitríona tinn tuirseach de Daniel. Bíonn sí go, bíonn sí go, nach bhfuil sí chun an rún faoi chaidreamh leis.

Cur síos ar bhaictéar agus an bhuntáiste atá leis ar fíorscéal go gairid. An feachtas dá vóta dhá mhíle agus a seacht faoi lán tseoil. Ach céard atá ag déanamh imní dhuitse? Slad á dhéanamh ar dhaoine óga ar bhóithre na tíre seo. Caomhnú na timpeallachta agus cúrsaí fuinnimh. tithe tábhairne, scoileanna agus oifigí poist faoin dtuath á ndúnadh. fáil ró-éasca ar dhrugaí agus ar ghunnaí sna cathracha móra. éiginnteacht faoin eacnamaíocht agus jabanna á gcailleadh i gcomhlachtaí móra idirnáisiúnta. easpa muiníne ag an phobal sa chóras sláinte phoiblí. na ceisteanna sin agus neart lena gcois, á gcíoradh ar Nuacht TG4 chuile Aoine ag 7. Lá mór don gclann, lá iontach don mbaile, leithscéal millteach don bparóiste, gúnaí, hataí, stilettos agus píosaí cinn, bhfuil tú scanraithe? Rith agus rith tapaidh anois! Má tá sé ar intinn agatsa é a dhéanamh i slí eile, abair le Clíona é. Cuir fón uirthi ag 01 4 8 8 5 8 5 5 nó ríomhphost ag info ag Sin a bhfuil dot ie.